Ngati Dorothy walakwa pitani mukamuphe. Mukuteronso ine ndati pakhale mapeto basi. Mwayesa mtsikana ameneyi ndi munthu? Mufuna atidanitse pamudzi paja? Chemwali analongolola koopsa ngati chigalimoto chachikulu chonyamula katundu koma sindinawayankhe. Ndikanati chiyani pa nkhani yosaidziwa? Chodziwa ine chinali choti chemwali adali ndi phuma, Dorothy anali ndi ukali. Izi ndi zinthu ziwiri zofanana kapena ndi zogona khola limodzi. ndinathamangira kumudzi ngati ndimafulumira mapemphero pamoyo wathu munthu aliyense salephera kukhala ndi nyengo yake yonona musayiwale kuti nanu munali nayo yanu mulungu sanafune kuti mtsogolo mudzanene kuti wanditayiratu mawu a atate amenewo ndinawamva titafika pafupi ndi nyumba zathu atatewo amanena mokalipa nditafika pafupi nawo ndinaona kuti iwowo amapsera mtima chemwali awo sindidadziwe chomwe azakhali ankafuna kwathuku chomwe ndinkadziwa chidali choti chuma chomwe atate amatumizira kuchokera ku lilongwe chija chidatha Kunapita ng'ombe nako sikunadziwike. Nawo amuna a azakhali atapita ku Nsanje kogula nsomba adagwidwako ndi ng'ona. Nthawiyi n'kuti mng'ono wa atate uja ankagwira ntchito ku Limbe atamangidwa. Zinamveka kuti ataona ndalama za kampani sanapirire. Adaganiza zoiwotcha kampani kuti alemere mwamsanga. Ngakhale anaba theka la miliyoni la makwacha, analandidwa ndalama zonse osanyambitako ngakhale wan tambala. Kuonjezera mtolowo azakhali adaleka kugwirizana ndi malume. Anthu awiriwo adakangana kangapo pa chifukwa cha nkhani ya ufiti. Nkhaniyi imawalepheretsa azakhali kupita kwa amalume kuti akapemphe chithandizo cha ndalama ndi zinthu zina. Tsopano chidatsala ndi chakuti atate awadule chemwali awowa mwendo ndipo umphawi udatsala pang'ono kuwapengetsa misala azakhaliwa. Atate adawamenyanso azakhali. Kadzimangirire! Ukakhala mwayi mukuti ndi wa tonse, koma likakhala tsoka mukundikakamiza kulitamira ngati dzira la nkhunda. anatero atate moyakidwa mtima uku bambo laputule ndi phakadeya akuyang'anitsitsa zomwe zinali kuchitika nawo anthu pa tsikulo anali bibibi kusonkhana kuonera mpira pakati pa munthu ndi chemwali ake mgululi ndinaona anthu awiri aja anandidya miseche kosamba kumapanja aja amakambirana anthuwo anali patsogolo panga ndipo sanandione iwe magayisa anaphiriwa abwera kudzapempha alongo awo chithandizo anaphiri poona kuti alongo awo sanachitepo kanthu anena kuti bambo muna m'maso amangoononga ndalama kuthandiza anthu ena apadera osakhala iwo iwe samala upalamula uli mlandu ulephera kuweruza wamva choncho anafunsa magaisa wayesa ine panalibepo poyamba pamene anthu awiriwo ankakolana ndikuuze mawu oti kodi adzakulireni pamaliro panu ndi anthu apaderawa ndi amene alipiritsa zinthu ngati sukudziwa ndinene mayiwa amalalata amatchula ndi kutsonya alaputule ndi aphakadeya anatero thumbwalo atate adawamenya chemwali awo makofi ena owonjezera achimwene mukundipweteka analira azakhali mokuwa chosandisiya ndekha kuti udzu umere pamudzi panga pano muchileke lero sizi mukungolowera nkhani zosakukhudzani mwayiwala kuti nditasauka munkangondiyang'ana ngati ndinakuminirani anafunsa atate uku mkono wawo wakumanja uli mmwamba kufuna kuwamenyanso azakhali thumbwalo china ndi china mfiti zimaludza kunja kusanache. iweyo ukunama akulu ako amenya alongo awo chifukwa cha mtsikana wakwatira ndi mwana wawo wamasewera mpirayu. kani sunamve? anafunsa Magaisa. kumva chani? anafunsa thumbwalo. zinali koliko kuchitsime kwa ngowero. Dorothy ndi awo amenyedwawo amawadya miseche bambo munamaso kumeneko. anatero Magayisa. Chitsime chomwe chatchulidwachi chili pakati pa mudzi wathu ndi Gomani. Msewu wolumikiza midzi iwiriyi wapita pafupi ndi chitsimechi. Bwanawe, mtolankhani wakoyo aziopa Mulungu. Ngati sasamala achotsedwa ntchito. Zoona zake ndi zakuti Dorothy walowerera pa nkhani ya Anaphiri ndi alongo awo. Zija tinali kukambirana ku Mapanje n'zazolonthola zinaona make Liyontho. Anatero Thumbwalo. Nthawi yomweyo Magayisa anafinya phewa la Thumbwalo. magaisa anati "Shh, nawe ukutchula mayina m'chigulu muno uputa matendevu ngati darlington ali pafupi akumva tidzangoona malodza ena sindisamala kukakhala kumuopa ndiwe kaya umaopa kuti atsibwene ake akulodza ine inde pokana kumunenera ku polisi atakhetsa mwazi wathu ndi kutivulaza ona lako taona mkono wanga ndi kumaso kwanga kwapunduka Ah, ukanathamangira ku polisi bwenzi atamangidwa bwenzi atasiya sukulu si bwenzinso akusewera mpira lero nthawi yomweyo mtima wanga unayamba kugunda osati chifukwa chovulaza anthuwa koma pa nkhani yakulowerera kwa Dorothy pa nkhani ya atate ndi chemwali awo inde zomwe ndinamvazi zinandiopsa nditakumbuka kuti tsiku lina m'mbuyomu atate anandipeza ine ndi Dorothy tikukamba zomwe abale a atate anachita mantha anga anakula pa nthawi yomwe ndinkamuuza atate anandiyang'ana ndi nkhope yaukali Kodi abale ako amadziwa kuti kusauka si misala? Kodi alipo amapempha kuti asauke? Alipo amapempha kuti adwale misala kapena nthenda ina iliyonse? adafunsa Dorothy ndi phuma pa nthawiyo koma sindidamuyankhe. Bambo ali pabwino abale ako adabwera kudzadya nawo chuma. Bambo atasauka abale onse adabubulika ngati mbewa khumikhumi nthawi imodzi kuwasiya bambo ali chilili kusowa chogwira. Kodi nyimbo m'tchalitchi imaimbidwa ndi munthu mmodzi? Ha, taona lero pomwe bambo ayamba kupuma tikuona nkhope za anthu omwe aja adawasiya m'mavuto ndili ine na ine abalewa nditawaona pakhomo panga ndiwafunsa kodi mukufuna ine kapena chuma changa nanga chumachi sichidzatha popeza chuma ukachipeza chimangopambana ndiwauza kuti tiyeni dzinkani kwanu kwa agomani ndipo akachedwa kuchotsa tsutsu lawo pakhomo panga ndidzangoti iwone mbama imeneyo nthawiyo ndidali chete osayankha nanga ndikadati chiyani kuti zonsezi zidali chomwechi pa chifukwa cha dorothy yo kuti malume adalanga banja langa pogwiritsa ntchito abale a atate sindidadziwe kuti pa nthawiyo nkuti atate akutimva iwo anali kuseri kwa gowero langa atandifunsa za nkhaniyi ndinaphiphiritsa kukana kwanga kunali ngati kuti munthu akana chili kutsaya kuyang'ana kwa atate pa nthawiyo kunali koopsa ngati momwe zinalili pa tsiku lomwe atatewa ankamenya chemwali awo maso anga adachoka pa Thumbwalo uja ndimayang'ana azakhali tsopano mayo mayo ine mukunditulutsa magazi mkamwa chonchi ndiye mukuganiza kuti mufafaniza chibale analira azakhali atate adali atamenyanso